balimaw a' ni ɲɔgɔn tuma nin ye jɛmukan ye jɛmukan min n'a bɛ lase an yɛrɛ ma tropic tv sanfɛ n'an ko a ma ko sous le tropic yiriba kɔrɔ bi an nisɔndiyalen don an wasalen don k'o sababu kɛ an y'a fɔ aw ye ka nɔgɔ b'a la k'a fɔ nin jɛmukan in a dayɛlɛlen don bɛɛ ye i kɛra politikimɔgɔ ye i kɛra jagokɛla ye i kɛra ɲɛnajɛkɛbaga ye i kɛra dɔnnikɛla ye da in de yɛlɛlen don bɛɛ ye ka na an k'i baro ani k'i kɔfɔ bi an nisɔndiyalen don k'o sababu kɛ an ye wele bila an yɛrɛ wolowolo dɔgɔnin ma n'o ye amidu so ye amidu so bamakɔ kɔnɔ bi i b'a fɔ n ma amidu ye ɲɛ na mais n ma amidu tɔgɔ mɛn o tɛ tiɲɛ ye anw ye amidu dɔn ni mun ye san wolonwula kɔnɔ an ka kɔlɔsili sera a ma sɛgɛsɛgɛli sera a ma amidu ma tɔgɔ fila fɔ an ye an ma amidu hali n'a y'a sɔrɔ fo n'a yɛrɛ da sera o ma an ma dalu wɛrɛ mɛn amidu da bɛɛ ko ko samadu gundo tigi bɛɛ ko ko tile kelen mori o amidu so a sigiyɔrɔ bɛnnen don zɛrɛni de ma a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 24 24 03 nimero min sɛbɛnnen don ekran dugumala la amidu bɛ sɔrɔ o sira de fɛ an ko an bɛ amidu wele amidu ale yɛrɛ ye dɔnni a y'a daminɛ cogo di k'o sababu kɛ dɔnni ale ni dalu tɛ kelen ye dalutigi ni dɔnnikɛla tɛ kelen ye dɛ fo ka nɔgɔ de b'o la o la sa an ko amidu anw filɛbagaw ani an lamɛn jɛkulu parce que n'i ko ko eh, groupe gfm radio b'a la télévision b'a la n ko amidu a ka d'an ye an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ maaw ka seereyaw tɛmɛnen kɔfɛ i ka na anw filɛbagaw lamɛn jɛkulu u ka nafa dɔ sɔrɔ amidu ko la o nafa bɛ sɔrɔ cogo di ɲininkali minnu b'an fɛ an k'o kɛ jabarani na ani kumakan na bɛɛ k'a ye bɛɛ k'a mɛn a ka se k'a fana nafa amidu i ni ɲɔgɔn tuma oui alhamdulillah n kɔrɔkɛ n bɛ foli d'i ma ka an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn de ɲɛ b'an na nin wagati in na ani minnu fana tulo b'an na donc parce que ala y'i kelen sɔn fɛn fila fɛn saba la donc ala ye teleso d'i ma k'arajoso d'i ma donc ni ala sɔnna ma n kɔrɔkɛ donc n b'i fo k'i ka lamɛnbaa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛn na ka mali fo bon extérieur la mɔgɔw de b'a lajɛ nin wagati in na image in na kosɛbɛ n bɛ extérieur la mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛn na la france donc mais n kanubaga ka ca diɲɛ jamana min na ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan ani n ka kalanden ka ca jamana min na ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan o de ye abijan jamana ye donc Côte d'Ivoire jamana an b'u fo ka Sénégal fo ka Amérique fo c'est à dire ka diɲɛ bɛɛ fo parce que bɛɛ b'a lajɛ donc bɛɛ bɛna moriya la an fɛ mais kalanden ka ca yɔrɔ min o de ye Abidjan ye n'Ala sɔnna ma n kɔrɔkɛ nin ye Amidou So eh, eh, nin ye Amidou So mankan ye n'Ala sɔnna ma inchallah Amidou bɛɛ tɛ sigi nin kɛnɛ kan k'o sababu kɛ n'i ma kɛ dɔkɛla ye oui i tɛ nin kɛnɛ in sɔrɔ nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnyalen sɛbɛkɛlaw politikimɔgɔ b'o la jagokɛla b'o la dɔnnikɛla b'o la ɲɛnajɛkɛla b'o la maa o maa ni kisɛ de b'i bolo an b'i wele k'i lasigi nin kɛnɛ e amidu so e ye jɔn ye e ye jɔn ye i donna moriya in na cogo di amidu e ye dalu ninnu sɔrɔ cogo di n' diyara n ye dalu ninnu sɔrɔ cogo dalu ninnu sɔrɔla tiɲɛ de la voilà mɛ ka ne amidu so yɛrɛ kɛ moriba ye donc o ko fɔra kabini fitinin donc mɛ ka baara ninnu kɛ baara ninnu ye cɛ de komi n y'a f'i ye cogo min bɛɛ n'i dakan don ala bolo kan mais ne ka moriya donc ani mɔgɔ tɔw ka moriya tɛ kelen ye parce que ne ye moriya daminɛ so n y'a daminɛ so cogo min n y'a f'i ten anw fɛ yanni ka don baara eh, moriya la moriya bɛ daminɛ ni geren de ye geren ye min ye muso baara cɛ baara donc amidu so ka baara daminɛ ni olu de ye mais tɔgɔ in ka diɲɛ bɛɛ minɛ k'a fɔ ko tile kelen mori tile kelen mori donc dɔɔni wɛrɛw farala olu kan de ka fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ minɛ n'o ye o de kama a kɛra tile kelen mori tile kelen mori n'ala sɔnna ma inshallah walasa amidu o faamuyara maa y'i yɛrɛ de ye maa ka kɛwale de bɛ kuma i yɛrɛ nɔ la e amidu ka dɔnni in sɔrɔ tiɲɛ na k'o sababu kɛ maa o maa a fɔra ko ni i fa yɛlɛla yiri min na n'i ma se ka yɛlɛ yiri in na n'i sigira yiri in kɔrɔ tɛmɛbagaw u b'a fɔ a a yɛlɛnna an bɛnna n'a jigintɔ la a b'a fɛ ka yɛlɛ o dɔnni min ni n'a bɔra so ka na bamakɔ yan k'i sigiyɔrɔ bɛn zereni ma amidu san wolonwula bamakɔ yan nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an k'i wele televisionso la mɛ arajo ka dɔgɔ n'a ma amidu kɔfɛ amidu e de sigilen don mun kan bɔn n sigilen don min kan n y'a f'i ye o de ye ahadu samadu ye donc ahadu samadu in de ye donc n'i ye samadu ta dɔrɔn ka alahu ta ka muhamadu ta u saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ ahadu samadu ye samadu o ye so jɔlen ye alahu o ye limɛri ye yeelen min bɛ kɛ so kɔnɔ n'a bɛ so kɔnɔna mm, eh, limɛri don so kɔnɔ i bɛ yeeli kɛ donc muhamadu o de ye minan ye minan min bɛ so kɔnɔ donc minan tɛ se ka ta abada lezi f'i k'a ye yeelen fana tɛ se ka kɛ ni so fana tɛ yen donc amidu so bɛ baara kɛ ni ahadu samadu de ye donc n ye diɲɛ bɛɛ minɛ ni ahadu samadu de ye ɲuman o juguman o bɛ se ka fɛn kɛ a kɔnɔ fɛn min mana n yɛrɛ diya ala ta kɔfɛ ala k'an kisi a juguman ma yɔrɔ n'ala sɔnna ma inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲa taala ye samadu ye tile kelen moriya in o nana cogo di o kɔrɔ ni amidu ye ala deli tile kelen de kɔnɔ a bɛ jaabi wa non non ni amidu ye ala deli tile kelen kɔnɔ donc o tɛ mais comme ko dɔw bɛ yen ko minnu ni maa bɛ se ka dɔnnikɛla sɛgɛrɛ n'a y'i kamana gan de voilà exemple sisan sisan sisan problème ye maa sɔrɔ problème min y'i sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn nin problème in tɛna bɔ a la donc amidu so bɛ se ka solution ɲini o la tile kelen ka jan o la heure damadɔ n bɛ se k'olu kɛ donc o ye kelen ye filanan maa donna ko la ko min fana i yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye donc i kan ka boli ka taa dɔnnikɛla de fɛ ko ko bɛ yen dɔrɔn ni ko don donc n'a ɲagamina i bolo ɲuman sira kan mɛ n'i bagara maa ma kana na amidu so fɛ yen donc fura t'o la ne bolo voilà tile kelen moriya in sɔrɔla nin yɔrɔ ninnu de la dɔnni dɔ bɛ n na dɔnni minnu bɛ se k'a kɛ tile kelen kɔnɔ i n'a fɔ ɛri damadɔ fana kɔnɔ voilà tile kelen moriya in sɔrɔla nin cogo de la n kɔrɔkɛ amidu baara o baara n'i b'a kɛ ɲɛmaa b'i la ou bien i yɛrɛ b'i mada dɔw fɛ i amidu mali in na dɔnniba ninnu bɛɛ cɛla amidu e yɛrɛ madara jɔni fɛ amadu e eh, amidu e ye jɔni ka sira minɛ oye ne bɛ sɛkina ahamadu hamahulaha ka sira de kan n'o ye mahamadu uludu sɛkina uludu hamahulaha ne b'ale de ka sira kan bɔn n ye aladeli yɛrɛ kɛ ka sigi bamakɔ n y'o aladeli kɛ ɲɔrɔ sɛkina ka zawiya de kɔnɔ ɲɔrɔ n y'a ɲini ala fɛ ala ka n sigi bamakɔ a tɛ i n'a fɔ ko dɔ ko kunfɛ ko de don n ye ko dɔ de y'a la komi min y'a to n tugura a kɔ parce que n ye kaluwa kɛ sɛkina ka zawiya min filɛ nin ye ɲɔrɔ n ye kaluwa yɛrɛ kɛ ka aladeli kɛ donc ne ɲɛma dalen don mɔgɔ min fɛ ani mɔgɔ min ka di ne ye a ma ne kalan moriya ta sira fɛ dɛ a ma n kalan o la dɛ mais ne ɲɛma dalen don ale de fɛ o de ye buye mohamed oludu sheikhne oludu hamaola an bɛɛ ko ko buye donc ne kɔni ɲɛma dalen don ale de fɛ amidu yanni an bɛ don dalilu ninnu kɔnɔ baara min n'i b'a la dɔnni min n'i sigilen don a kan faciyɛn don i yɛrɛ da bɔra ka se an ka sɛkuba min ma nbuye ko a dogolen tɛ maa la ne yɛrɛ bɛ se ka nbuye ko ne bɛ se k'a seereya an m'a fɔ a ye mɛ an ye nbuye jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ maa si la maa o maa n'i b'o ka sira kan anw bɛ da i la bi an b'i bato an b'i tanu amidu aw bɛɛ ye denmisɛnnin ye yanni n bɛ don baara in kɔnɔ ladilikan jumɛn b'e bolo maa minnu ne bɛ nin baara in na bamakɔ fo diɲɛ fan tan naani bɛɛ ladilikan jumɛn kan ka di dɔnnikɛlaw ma bon ladilikan min bɛ ne kɔni bolo dɔnnikɛlaw la n'i bɛ don diɲɛ ko o ko la n'i y'a su dɔn f'i k'a tile dɔn wala diɲɛ baara o baara n'i y'a su dɔn i k'a tile dɔn donc n'i ye diɲɛ baara o baara n'i bɛ sigi a kan sani i ka sigi a kan sipasima ɲin'a la sipasima ye jumɛn de ye i ka ko dɔ dɔn baara in na maa tɔw tɛ min dɔn parce que ala ka dɔnni tɛ ban mɛ dɔnnikɛla si tɛ yen ni min cira ala fɛ fo ala ka dɔnni kabakoma dɔ k'i la dɔnni kabakoma min tɛ dɔnnikɛla tɔw la donc n'o yera dɔnnikɛla min na i bɛ se ka waso n'i yɛrɛ ye k'e ye dɔnnikɛla ye

ale ye ala wele ale bɛ ala bato n'a tɔgɔ min ye o ye samadu de ye samadu kelen tɛ dɛ a gundo tigi de filɛ nin sigilen amidu so anw ye kɔnɔnagantɔ maaw ye dɔw ko tere dɔw ko olu ka ɲininfɛn ye diɲɛ lahalaya o ye tɔgɔ o ye dawula ye o ye jɔyɔrɔ ye o ye nafolo ye amidu i bɛ baara kɛ i bɛ ala deli maaw ye hɔrɔma jumɛn kɔnɔ wa n y'a f'i ye cogo min na ne ka ala deli ye ala deli kabakomaw de ye ala deli kabakoma don cogo di mɔgɔw bɛ baara kɛ baara kɛ cogo min na ne tɛ baara kɛ o baara kɛ cogo la mɛ gundo dɔ de b'a la ne fana ni ala cɛ quoi exemple mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ maa ye a b'a fɔ k'i bɛ nafolo sɔrɔ mɛ n'a bɛ nafolo in yɛrɛ dalilu d'i ma a b'a fɔ a tana ye nin ye a tana ye nin ye donc dɔnni tanamako ne bɔra olu la ne tɛ baara kɛ ni o dɔnni sugu ye i y'a faamuya wala mɛ n kɔrɔkɛ fɛn fɛn ka di adamaden ye exemple nafolo ka di ye nafolo dalilu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ ne bolo nafolo dalilu min bɛ n bolo i tɛ kɛ miliyɔn tigi dɔrɔn ye i tɛ kɛ miliyari tigi dɔrɔn ye i bɛ kɛ miliyari tigi ye ka kɛ miliyari tigi bonyanen ye i bɛ kɛ waritigi ye ka kɛ waritigi fana bonyanen ye i bɛ kɛ tɔgɔtigi ye ka kɛ tɔgɔtigi bonyanen ye bon o dalilu bɛ amidu so bolo n y'a f'i ye cogo min dɔnnikɛla bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔsɔ dɔnni kelen kan dɔnnikɛla bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔsɔ za wagati ka nafolo di mɔgɔ ma kafiri silamɛ ala ka dantan fɛ hali bagan min bɛ dumuni kɛ za wagati kɛ cogo dɔ bɛ n kɔrɔkɛ n'i y'a sɛbɛn n'i y'a d'a ma o bagan balo cogo ani bagan tɔw balo cogo tɛ kelen ala tɛ sɔn ma parce que a tigi bɛ balo ala ka nɛɛma na hali n'a tɛ ala fɛ parce que dɔ bɛ balo ala ka nɛɛma la ka sɔrɔ i tɛ ala fɛ donc o dalilu o de ye suratuluza wagati ye dɔnikɛla bɛɛ bɛnna ale kɔni ka nafolo ko kan n'ale ka garijigɛ ko a nafolo baara bɛɛ kɔni bɛnn'o kan n'i y'ale dɔn kɔrɔkɛ i bɛ sɛgɛn fɛn bɛɛ la mais i tɛ sɛgɛn ala ka sɔrɔ la dɛ adamaden bɛ se k'i tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ fana na mais garijigɛ maa tɛ se k'i tiɲɛ wa ni mɔgɔ min n'i mago bɛ nafolo la ni ni amiruso bɛnn'a la amiruso ni n y'a kɛ ala bɛ sɔn parce que an bɛ soma don hali bi n ye ko caman k'a la plasi ko dun ani tangalanw bon plasi ko ani tangala n'i bɛ plasi de fɛ plasi bɛ baara mais ne fa ko ko moriya yɔrɔ dɔw bɛ yen ko an ka janto olu yɔrɔ la parce que tɔɲɔ b'o la i n'a fɔ ka plasi di mɔgɔ ma parce que i tɛ se ka maa bila yɔrɔ la f'i ka maa dɔ de bɔ yen mm-hmm. bon i bɛna mɔgɔ min bɔ i bɛn'o tɔɲɔ o tɛ tiɲɛ ye wa ɔ place ko ninnu an b'olu baaraw kɛ ni juguya b'i kɔ an b'olu kɛ n bɛ masaya fɛ an bɛ masaya d'i ma voilà mais fɛn bɛɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la n'an bɛnn'a la donc min ka kan k'i y'o d'a ma n'ala sɔnna ma n kɔrɔkɛ a bɛ k'i sago taamako la olu minnu bɛ taama kɛ ani minnu bɛ furu ɲini kɛ amadu bon fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔ la i bɛ furu kɛ i bɛ furu ɲini kɛ komi dɔw b'a fɔ n bɛ furu fɛ n bɛ furu dɔrɔn fɛ i b'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ o tɛ furu dɔrɔn fɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɛnawoloma de kɛ n'i bɛ ɲɛnawoloma kɛ n bɛ karisa de fɛ ni karisa tɛ n tɛ furu n'i y'o fɔ an bɛ baara kɛ o tigi de la ala bɛ sɔn o tigi b'i furu mais ne ka furu sɔrɔ dɔrɔn o la wolomali ma kɛ ala de bɛ deli ala karisa ka hɛrɛ bɛ min na a d'a ma ala b'o di n'ala sɔn an dun n'an bɔr'o kɔnɔ ee ko woro bɛ worodugu ta kan de b'a la amidu tɔgɔ min ne sigilen don a kan i bɛ maaw mako dilan fisabililahi de wa ou bien baara ah? non ne ka moriya yɛrɛ kɛlɛ ye yan de parce que ne ko moriya tɛ fu ye kabini kɔrɔlen fu t'ale ye fɛn bɛɛ bɛ se k'a di mɔgɔ ma fu i bɛ se ka maa kalan kuranɛ na fu mais n'a sera gundoma yɔrɔ ma i b'a fɔ nin di yan k'i kalan nin na parce que hali kuranɛ ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasalama ko ko ni maa y'i kalan kuranɛ hijibu kelen na ko n'i ye miliyari d'a ma k'i ka d'a la k'i m'a tigi sara i ye kuma in faamuya mhm. voilà dɔnni a tɛ di mɔgɔ ma fisabililahi o tɛ dɔnni na ko k'a fɔ n taara karisa fɛ a ka n kalan nin na ou bien a ka nin kɛ n ye dɔnni na ko an nana ala kama non non non ala kama ko tɛ dɔnni na donc ne ka dɔnni ninnu ye bɛnkanw de ye bɛnkan ye min de ye n b'a kɛ nin de la n b'o f'i ɲɛna ni n y'o f'i ɲɛna o caya fara a dɔgɔya kan n'i y'o di ne ma i fana bɛ min ɲini amidu so fana bɛ fɛɛrɛ tigɛ o la i b'o sɔrɔ ni ala sɔnna amidu yan'an b'an kɔ don ɲɔgɔn na mm. i sigiyɔrɔ bɛnnen don zɛrɛni ma nɛgɛjuru sira mm. o de ye nin nimoro min filɛ nin ye écran dugumala la n'o ye 79 24 24 03 amidu welewelekan jumɛn b'i bolo ka lase maliyɛn cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba kɔnɔnaganbatɔ yanni i b'o welewelekan na e amidu yɛrɛ min n'i sigilen don tɔgɔ in kan amidu e mun sɔrɔ a la n'i bɛ se ka waso n'a ye bi bon n kɔrɔkɛ n ye fɛn caman sɔrɔ a la parce que hali n'a danna bonya ma o ye fɛnba ye mais n kɔni bɛ fɛn min ɲini diɲɛnatigɛ kɔnɔna la a tɔ tora nata de ye n'o tɛ n y'o kɔni caman sɔrɔ mais komi adamaden kɔni nata tɛ fa n'i fɛn fɛn sɔrɔ o kɔfɛ nata de bɛ yen a tɔ bɛ to nata ye n'o tɛ amidu so n ye fɛn caman sɔrɔ n bɛ fɛn fɛn ɲini n y'a caman sɔrɔ parce que fɛn dɔ bɛ n bolo fɛn min tɛ n ɲɔgɔnnaw bolo o ye fɛn jumɛn ye bonya bɛ n kan kosɛbɛ bonya bɛ n kan mali jamana kan Côte d'Ivoire diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bonyaba bɛ n kan o ye ala tanuba ye ala m'o di n ɲɔgɔnnaw ma donc amidu so sɔrɔ ko la amidu so ye fɛn caman sɔrɔ mais a tɔ tora nata dɔrɔn de d'accord balimaw ala ye min don aw garisɛgɛ la bi o de ye nin ye nin tɛna kɛ an siɲɛ fɔlɔ ye eh, siɲɛ laban ye ni ala ni kira sɔnna don na natɔ la an ni amidu an na baro wɛrɛ sigi o sababu kɛ an na maa wele nin kɛnɛ kan kɛnɛ min n'an ko a ma ko su de turupu an minnu diɲɛnatigɛ ko o ko n'a kɛra seere ye i ka kan ka na ɲɛfɔli kɛ o la sa don na natɔw la an bɛna jɛmukan wɛrɛ wɛrɛ sigi maa minnu n'olu ye kɔnɔnagantɔbaw ye olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan maa minnu ni amidu delila ka ala deli a la u taala min na a y'u mako dilan olu fana bɛ kɛ a seere ye amidu dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'an yɛrɛ ye ani ci laban min b'i bolo ka lase i kanubagaw a bɛ diɲɛ fan tan na ci laban min bɛ n bolo dɔrɔn adamadenw an k'an janto ko dɔ la ala ma maa si halaki ala yɛrɛ kosɔn ala bɛ maa halaki adamaden ɲɔgɔn de kosɔn i y'a faamuya n kɔrɔkɛ yann'i ka maa kofɔ fɔlɔ a tigi ɲɛɲini k'a dɔn ɲinan ye san wolonwula ye ne n'e bɛ ɲɔgɔn dɔn i m'a fɔ amidu so ka ɲi i m'a fɔ ne man ɲi mais e bɛ se min na i ka sɛgɛsɛgɛli e y'o kɛ e ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛra tiɲɛ y'an sɔrɔla ka sigi donc adamadenw kan'u sigi ka so ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ a man ɲi a bɛ halaki de se mɔgɔ ma a bɛ garijɛgɛ tiɲɛ se mɔgɔ ma a bɛ halaki se maa ma a b'a to i bɛ min ɲini diɲɛnatigɛ la i t'a sɔrɔ parce que ala ka danfɛn adamaden ka gɛlɛn ala bolo kojugu donc ne kɔni bɛ ladilikan min ɲini adamadenw fɛ an kana an sigi ka ɲɔgɔn lagosi diɲɛ ko o ko n'i ma ɲɛ i ma faamuya sɔrɔ a la i b'a ɲɛɲini k'a dɔn o lagosili o de bɛ na ni halaki ye hali o halaki fana caman de bɛ an ka jamana kan an kana ɲɔgɔn lagosi ten dɔrɔn kɔ an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn n'i ma ɲi bɛ ka ko kɛ a ɲini i k'o dɔn fɔlɔ i ka sɔrɔ k'o fɔ donc ne kɔni kangari min bɛ n bolo o de ye nin ye diɲɛ bɛɛ an bɛ ka ɲini ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn dɔrɔn o ko tɛmɛnen kɔ dɔnnikɛlaw fana n bɛ kangari d'aw ye n'a fɔra ko maa ye dɔnnibaa ye ko dɔ bɛ yen i b'i yɛrɛ bonya olu ma i kan ka ye ko dɔ la ko dɔ bɛ yen i man kan ka y'o la o dɔɔni fana n'i ma ɲɛ i bɛ sigi a golo kan a yɔrɔ dɔw ɲini i k'olu dɔn ni ladilikan ninnu bɛ n bolo k'a fɔ bi. balimaw n b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye nin ye amidu so ye bamakɔ yan san wolonwula maa ka dɔgɔn n'i m'a kumakan mɛn arajo la. san wolonwula kalo wolonwula tile wolonwula ɛrɛ wolonwula n'i y'o kɛ maa min kɔ k'a ka ko ɲɛɲini n'i ye min dɔn a la maa tɛ se ka dɔn ka ban dɛ k'o sababu kɛ hali sisan a tigi bɛ se ka falen awa anw ye amidu ɲini k'a dɔn ka amidu bɔ k'a yira aw la k'a fɔ aw ye tɔgɔ min n'a b'a da ala ka an bɛɛ mako dilan n'o tɔgɔ ye n'o ye samadu ye samadu don nataw la an n'a yɛrɛ bɛ sigi samadu gundo hali n'an m'a bɛɛ fɔ an n'a kalandenw yɛrɛ bilasira n'o ye an n'a denmisɛnninw bilasira n'o ye amidu k'i fo k'i karamɔgɔ fo k'i masaw fo k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin ye jɛmukan ye n bɛ segin a kan jɛmukan min n'a dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais f'i ka ko dɔn f'i ka se ko la politikimɔgɔ b'o la jagokɛla b'o la ɲɛnajɛko b'o la